ndị Ugwuta na-alụ ndị Ọmọkụ ndị Ọmọkụ na-alụ ndị Ugwuta a na-ekenye ha nwaanyị dịka otu ha si otu otu omenala ha si were dị o nwere omenala dị iche Ah, o nweghị omenala o nweghị omenala dị iche eh, eh, n'etiti ndị Ugwuta na mba ndị na- Ọgba mba o nweghị omenala dị iche Ugwuta otu onye ọbụla Otu onye ọla- onye Igbo si alụ nwaanyị otu- otu ndị Igbo si alụ nwaanyị na-eme akpa ihe si eme- emekwa eme- emekwa ihe na-eme Ọ otu ha- ọ otu e si wee ghọta ele mgbe ahụ kwanụ mgbe a sịzi mgbe Ọgba nyeziri ban na a ga-eresị ndị Igbo ncha Ala. ala Mhm. a hapụrụ ndị Oguta ka ha zụọ yes ndị Ugwuta na-azụ ala ndị Ugwuta na-azụ ala n'Ọmọkụ 'cause ama m ofu onye Ugwuta na Mr. Okoro- Okoronkwọ Mm. Ọ- ọ ọ rụrụ ọ rụrụ ezigbote ụlọ elu n'Ọmọkụ ka o ji mere hotel Okay. and ndị Ugwuta ndị Ọmọkụ anaghị enye ya nsogbu maka na mgbe ahụ ndị- ndị Ọmọkụ chọpụta na onye Igbo rụrụ ụlọ n'ala ha ha ga-eje ha ga-eje be ọgụ o tikasịa ya so ụjọ anaghị ekwedị ndị Igbo kwuo na ha ga-azụ ala sef ma ọ fọkwa ịrụ arụ kedu afọ ihe ndị a na-eme mgbe ọ kpụ ọkụ n'ọnụ
in short ọ kpụ ọkụ n'ọnụ right from 1970 after the war after the war after the war ọ kpụ ọkụ n'ọnụ till 1980 till 1990 till 2000 mgbe ahụ ọ na- mgbe ahụ ka ọ na-enwu ọkụ ọ ọ- ọ na-ekpo ezigbote ọkụ so mezie ndị igbo ndị igbo abịa nụ na anaghị eresizi ha ala ha daa mba ọ na ndị igbo na-azụ ala n'Ọmọkụ ma Ọmọkụ kaara imepe karịa otu ọ dị ugbu a because ha ga-enweta ọkụ ndị na-arụ industry ga-arụ industry ha ga-enwe ọkụ nwee mmiri nwee everything and ha ga-arụ and ị ma Ọmọkụ na table ground Okay. Okay. Okay. Um, uh, onye Ọgba na-ahụ onye Igbo kpọọ ya onye Igbo onye isu Chep- onye isu onye isu okay isu okay ha na-akpọ ndị Igbo isu isu okay onye isu ama okay onye isu ama Mm. okay okay okay ha ma na-akpọ okay while ndị Ikwerre na-akpọ isoma
ndị Ikwerre na-akpọ isu ama eh. ndị Ọmọkụ na-akpọkwa nwa onye isu okay nwa onye isu hmm. okay isu ị ma e, e, ọ na-adị ka ọ na-adị ka e ji akparị mmadụ eh. mana isu bụ ndị igbo buru ụzọ bịa n'Ọmọkụ hmm. ndị igbo like ndị Mbanọ hmm. na ndị isu ị ma e nwere isu n'ala igbo eh. Mhm. so a jụọ ị bụ ị bụ ị wụ onye ebe awụ m onye Isu Okay. e sizie na-akpọzi ndị Igbo ndị Igbo niile nọ ebe a ndị Isu Okay. Okay. wọ na-asị na ha bịakwa ebe a ha ha na-azakwa Isuama Okay. Okay. Okay. ị ghọtago the Eh, point eh. So, okay, ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị wụ. Okay. ah, onye Ugwuta, ọ na-ahụta ndị Igbo ndị ọzọ as onye mba ọzọ?
yes mana before ha tiri ya bụrụ iwu na ha agaghị eresi ndị Igbo ala ndị Omoku yes
agaghị eresi ndị Igbo ala but ndị Igbo na-alụ nwa ha ee ndị Igbo ha na ha na ndị Igbo na-emekọ ihe ọbụla Yes. mana nwa ha na o na na ndị Igbo- ndị Igbo agaghị arụ ụlọ na na be ha kwa eziokwu yes ha ha tekere the oath tekwana ya stand ya o ha wee- ha ṅụrụ ya ma iyi
ha kwuru ya kwusie ya ike na ndị Igbo agaghị arụ ụlọ na be ha agaghị azụ ala na their place but ndị Igbo kedu ihe ndị Igbo union mere ha gara okwu ya a gara okwu ya a na-ajụnụ Ọba mgbe a jụziri Ọba o nyeghị anyị ezigbo ọsịsa kpata anyị ji wee jezie Orlu gaa jụọ Igwe of Orlu hmm. aha something somebody Acholonu nke nwa ya wụkwanụ Navy Commodore somebody Acholonu a makwa nwa ya ama anyị agazi jụọ ya And mgbe anyị jere the man was around, uh, let's say, either 95, oh, 95 then. years of old then. Mm. anyị agaa jụọ ya ọ saghị anyị ajụjụ ahụ immediately o nyere anyị oche anyị nọrọ ọdụ esie nri bute nri nye anyị nri anyị erijucha afọ ebe a na-ebilie kelee anyị weta asụsụ Igbo sị Igbo kwe sị Igbo kwe anyị ekwe ọ sị anyị alụkwara ọgụ na o nweghị ihe butere Ọgba na Igbo esemokwu na-abụghị Biafran War that the man akọrọ akọrọ anyị otu ahụ no well ha- ha- apart from Biafra anyị jụọ ha anyị ruo n'Omoku kedu ihe ha na-akpọ mmiri mmiri a sị ha na-akpọ mmiri mmiri ọ jụọ anyị sị olee ihe wụ ihe na-eme- na-emetụta ndị Igbo metụtara ofu onye Igbo na ezinụlọ ya and the test ihe gbasara ịṅụ ọṅụ ma ihe ala hmm. a sị na nwede ihe ọzọ na ọwa ọnwụ ọ sị anyị ajụọ ya sị Ọgba ọ na-akpọ ọnwụ gịnị a sị ala ọnwụ ka ha na-akpọ ya ọ sị anyị alụkwala ọgụ anyị alụkwala ọgụ ọ sị abịarute n'ala Igbo na enwere ụzọ na ndị ọcha na-agụ their days on days that's Monday Tuesday Wednesday till Sunday hmm. tinye their date ya ka anyị na-agụ ruo taa mana ndị Igbo nwekwa otu ha si agụ nke ha hmm. na a na-agụ ya izu anọ izu anọ izu ise ma izu asaa ma izu nke nkwọ eke orie afọ hmm. na anyị cheki ya n'obodo niile gbara igbo gburugburu o ndị igbo Hmm. anyị cheki ya ma ọ- ahịa ahịa na ọrụ mbọsị nkwọ na unless na efee this em, River Niger Hmm. gawa gawa ruo Agbọ Hmm. anyị cheki ahịa ahịa niile ha na-azụ ma ọ nke manyere na nkwọ ma nke manyere na eke ma nke manyere na orie ma nke manyere na afọ anyị jụọ ma eh, gịnị kpatara ha ji azụ ahịa ahụ na that on that eh, day something hmm. anyị sị na abịakwa abịatekwa na ọmọkụ hmm. na ha nwere nkwọ ọmọkụ nwee orie ọmọkụ na mbọsị nkwọ ọmọkụ nnukwu ahịa ha na-azụ nkwọ ọmọkụ na nke o rukwa na mbọsị orie ọ rụzi obere ahịa m- orie ọmọkụ and abịakwa na- abịakwa e nwekwara nkwọ akabụka akabuka mm. enwere nkwọ akabụka nwee em, echefusara m afọ obodo erema erema okay.

then na ya ekwuchaa ihe ha na-ekwu anyị asakwana ihe anyị sara ya sị ya na ya na ha alụ na ọ eziokwu ka anyị gwara ya na ọ eziokwu ka ọ gwara anyị ọ na ha anaghị eresa ala anyị ndị Igbo niile nọ n'ọmọkụ ekpebizie na ha ma nzụkwa na ha ma nzụ ndị Ọgba buru ala ha la hmm. that time hmm. and o mere ka ndị Igbo mata ihu o mere ka ndị Igbo onye Igbo kpatara ego o jee na be ha jee rụọ ụlọ ma o jee ebe ọzọ gaa rụọ ụlọ nke mekwuru mụnwa na mụnwa kpatara ego ma abịa Pọtụ bịa rụọ ụlọ arụ ịrụ ụlọ na Omoku mba ụlọ ọrụ na Omoku

so ọ wụ ụjọ maka maybe ime gị attack ma onye nara gị ya
ọ wụdị maka ime attack ebe a nke anyị jedebere nghọta debere na ihe gbasara ọgba